Dia is Muire dhaoibh go léir agus fáilte go dtí clár an lae inniu. Sa stiúideo agam tá Ciara Ní Bhroin. Dia is Muire dhuit Ciara. Dia is Muire dhuit a Thony. Agus Ciarán Ó Muirí as Near FM 90.3, bainisteoir Near FM. Dia is Muire dhuit Ciarán. Dia is Muire dhuit.
Ciara, ceist agam duit. Tá ort scoil Gaeilge a bhunú. Dhá cheist, cén áit agus cén fáth? Go breá. Dúirt an Roinn Oideachais anuraidh go bhfuil siad ag iarraidh scoil nua a oscailt le freastal ar na páistí ó cheantar Marino, Dhroim Chonrach agus Bhaile Átha Cliath 1. Agus tá Gaelscoileanna Teoranta, sin an eagraíocht lena bhfuil mise ag obair, ag iarraidh scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach a oscailt agus dúirt an Roinn Oideachais le deireanaí go bhfuil an scoil sin le hoscailt in All Hallows, so sin an coláiste tríú leibhéal atá idir Dhroim Chonrach agus Ascaill Uí Ghríofa. Agus an bhfuil, an bhfuil aon, mar a déarfá, problem agat leanaí a fháil?
Níl aon fhadhb againn buíochas le Dia, tá an-suim ag pobal an cheantair sa chineál seo scoile faoi láthair. Caithfidh na pátrúin ar fad ainmneacha a bhailiú ó theaghlaigh sa gceantar a bhfuil suim acu sa chineál seo scoile so tá na céadta ainmneacha againn agus táimid an-dóchasach ach níl ach seachtain fágthaí againn sula gcuirfear an t-iarratas isteach chuig an Roinn Oideachais. so caithfidh muid neart ainmneacha eile a bhailiú le cinntiú gur scoil lán-Ghaeilge a bhéas á oscailt i Meán Fómhair. Agus an bhfuil múinteoir uh, agat? Níl aon mhúinteoirí againn faoi láthair mar níl muid cinnte gur scoil lán-Ghaeilge a bhéas ag oscailt, so déarfaidh an Roinn linn anois i gceann roinnt seachtainí cén saghas scoile a bhéas ag oscailt agus ansin beidh um, Beidh na pátrúin, bhuel, pé pátrún a éiríonn leo, leis an scoil, beidh siadsan ag iarraidh príomhoide a cheapadh agus a fhostú agus ansin múinteoirí freisin.
A Chiara, deireann tú níl sé deacair daoine a mhealladh chun páirt a ghlacadh sa Ghaelscoil. Céard faoi inimircigh? An mbíonn mórán sa cheantar?
Tá. Deirtear gur Baile Átha Cliath 1 ceann de na ceantair is mó a bhfuil Éireannaigh nua ina gcónaí ann so tá sé an-tábhachtach go bhfreastalaíonn muid ar riachtanais na ndaoine sin agus tá an-iarracht ar bun againn dul i bhfeidhm ar na daoine sin agus iarracht a dhéanamh iad a spreagadh chun a gcuid gasúr a chlárú leis an scoil. Bhí cruinniú agam le heagraíocht a bhíonns ag plé leis na hÉireannaigh nua, New Communities Partnership, agus labhair mé leo. Tá bileoga againn i dteangacha éagsúla so na bil- ar na teangacha is mó a labhraítear in Éirinn, Polainnis, Rúisis, Spáinnis agus go leor teangacha eile agus scaipeann muid iad sin. Sin suimiúil, yeah, yeah, mar tá saghas taithí agam um, trasna na cathrach i nGaelscoil Inse Chór agus cá tá páistí ag teacht ó na communities nua Mar a déarfá, tá sé suimiúil. Céard faoin bhfoirgneamh, an gcaithfidh sé a bheith tarraingteach do thuismitheoirí? Sílim go bhfuil sé sin an-tábhachtach agus tá go leor ceisteanna ag na tuismitheoirí toisc gur scoil iomlán nua a bhéas i gceist leis an scoil seo. So tá an Roinn tar éis a rá go n-osclóidh sé ar bhonn sealadach in All Hallows agus ansin déarfaidh siad linn anois i gceann cúpla mí, tá súil againn, cén áit a mbeidh an scoil bhuan. So, seans go mbeidh sé sin cóngarach do All Hallows nó seans go mbeidh sé in áit eicínt eile. Yeah. Agus an, is comórtas atá i gceist ansin. An é sin rud nua?
Um, tá sé cuíosach nua. Tá sé sin ar, i bhfeidhm anois ag an Roinn Oideachais ar feadh roinnt blianta mar tá, ceapann siad go bhfuil sé an-tábhachtach agus ceapaim fhéin go pearsanta go bhfuil sé an-tábhachtach. go bhfuil guth ag na tuismitheoirí, gur féidir leosan a rá seo an cineál scoile so éiteas agus em seo an saghas scoile gur mian linne dár gcuid gasúir.
Agus céard faoi em an meon eh atá ann ó thaobh an Ghaeilge de? An mian, an gcloiseann tú stuif diúltach riamh?
Amanna cloiseann muid stuif diúltach ach tá sé an-éasca daoine a spreagadh i dtreo scoileanna lán Gaeilge mar tá go leor taighde déanta sa lá atá inniu ann maidir leis na buntáistí a bhaineann le tumoideachas nó immersion education agus leis an dátheangachas so beidh páistí ag fágáil na scoile seo agus beidh siad líofa i nGaeilge agus i mBéarla agus b'fhéidir go mbeidh cúpla focal acu i dteangacha i dteanga eile.

theaghlaigh nach mbíonn an Ghaeilge á labhairt ar bhonn laethúil so bíonn an-taithí ag na tuismitheoirí ar na ceisteanna seo agus an obair bhaile a thugann siad do na gasúir. An phríomhaidhm atá leis an obair bhaile sin ná dul siar ar na rudaí atá clúdaithe le linn an lae agus go hiondúil bíonn an méid sin Gaeilge ag na gasúir théis cúpla bliain ar scoil go bhfuil siad ábalta an An obair bhaile a aistriú do pé duine atá ag cabhrú sa mbaile chuig an teanga baile, Polainnis nó Béarla nó pé teanga, agus ansin an cheist a mhíniú do na tuismitheoirí. Agus is é sin na Béarlóirí. Céard faoi na Gaeilgeoirí? An bhfuil fhios a't an bhfuil mórán Gaeilgeoirí sa cheantar? Yeah, táim tar éis castáil le roinnt daoine agus an coiste atá againn tá meascán iontach againn so tá coiste tuismitheoirí ón gceantar agus tá roinnt daoine agus labhraíonn siad Gaeilge leis na páistí, tá roinnt daoine agus labhraíonn labhraíonn siad Polainnis, Rúisis, Béarla, sin teaghlach amháin, em, leis an iníon atá acu san- so tá meascán iontach. Táim tar éis castáil le roinnt roinnt daoine a bhfuil Gaeilge acu ach eh, tá go leor daoine nach bhfuil Gaeilge acu.
Agus céard faoi, conas atá cúrsaí i ginearálta ó thaobh an, cúrsaí Gaelscoileanna de? Is cuimhin liom go raibh fás mór ann, b'fhéidir sa nóchaidí nó an am sin. An bhfuil sé fós mar sin nó? Má bhreathnaíonn tú ar na staitisticí, tá líon na ndaltaí ag méadú bliain i ndiaidh bliana, rud atá an-dóchasach. Is dóigh go bhfuil níos mó taighde amuigh ansin a léiríonn na buntáistí a bhaineann leis an gcineál seo scoile. Agus anuas air sin, tá ainm maith ag roinnt mhaith de na scoileanna so tá meas ag an bpobal orthu. Chomh maith leis sin, tá, má bhreathnaíonn tú ar líon na ndaltaí, tá sé sin ag ardú agus tá scoileanna nua ag oscailt i gceantracha nach mór gach bliain anois. So faoi láthair tá muidne ag iarraidh scoileanna lán-Ghaeilge a oscailt anseo i mBleá Cliath, so i gceantar Marino, Droim Conrach, Bleá Cliath a hAon agus em sa taobh deisceartach den chathair freisin, so Stigh Lorgan, Baile na nGabhar agus thíos i gCorcaigh i mBaile an Chollaigh freisin. Agus is dócha eh bhuel gcloiseann tú go mbíonn eh Bleá Cliath b'fhéidir an áit is láidre ó thaobh an Ghaeilge de. An é sin eh ceart, má tá tú ag féachaint ar na scoileanna freisin.
Em, is dóigh go bhfuil líon an-ard scoileanna anseo i mBlá Cliath agus tá tá an-éileamh ar na scoileanna sin agus yeah má bhreathnaíonn tú ar na staitisticí fo-, na scoileanna sin, go hiondúil ag diúltú le go leor teaghlaigh toisc nach bhfuil go leor spásanna acu. Cinnte, yeah, yeah. Agus b'fhéidir um, chun don uh, ceist deireanach arís, uh, má tá uh, tuismitheoirí ag éisteacht agus tá siadsan ag smaoineamh faoin cad é an áit an scoil is fearr uh, do a pháistí agus don a cheantar, an bhfuil tú in ann cad é an, an rud is fearr go bhfuil tú in ann a rá leo chun iad a mhealladh sa treo sin? Sílim go bhfuil deis iontach anseo do theaghlaigh a bhfuil suim acu sa gcineál seo scoile. So beidh an scoil ilchreidmheach, beidh na páistí líofa sa nGaeilge agus sa mBéarla araon agus iad ag fágáil na scoile. Beidh na páistí ag leanúint an curriculum a bhíonns á leanúint ag gach scoil sa tír so ní bheidh aon rud difriúil faoi agus toisc gur scoil úrnua a bhéas ann, beidh na tuismitheoirí rannpháirteach ón chéad lá so is iad san a bhéas ag roghnú éide scoile na bpáistí, is féidir leo bheith ar choiste na dtuismitheoirí agus beidh gach rud úr nua agus beidh. Gach rud an-dearfach ón tús. Ceist agam duit, a Chiara. An raibh tú ag caint faoi ar le aon duine as an Rialtas nó Teachta Dáile?
Rinne muid teagmháil leis na Teachtaí Dála ar fad ar Twitter agus bhí muid ag lorg tacaíocht uathub. Rinne muid teagmháil leis na polaiteoirí. ó na páirtithe éagsúla ar fad. Mar mar eagraíocht tá muidne neamhpholaitiúil agus roimh an toghchán bhí roinnt polaiteoirí ag tacú linn agus ag tacú go láidir linn so tá súil againn go leanfaidh sé sin anois agus an toghchán thart. Agus tá a fhios agam go bhfuil Gaeltacht i gCluain Dolcáin, bhí mé, rinne mé clár as, as, as sin Áras Uí Chrónáin ach an bhfuil aon Ghaeltacht eile sa timpeall ar Bhaile Átha Cliath?
Níl aon Ghaeltacht oifigiúil i mBleá Cliath ach tá an Ghaeilge an-láidir agus tá roinnt mhaith áiteacha gur féidir leat Gaeilge a labhairt agus a úsáid. I gceantar Marino, Droim Chonrach, Bleá Cliath 1, toisc go bhfuil cúpla ollscoil agus institiúidí teicneolaíochta bheadh an Ghaeilge láidir agus go háirithe le Coláiste Phádhraic bheadh Gaeilge ag go leor daoine sa gceantar thart timpeall ar an scoil.
Am, ceart go leor Ciara, eh, go raibh míle maith agat. Go raibh míle maith agat, Shane. Agus eh, go n-éirí leat, go n-éirí libhse go léir. Go raibh maith agat.